igwe ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ anyị na-ekele unu n'ihi na o ruere ọzọ ụbọchị ọma mgbe anyị na unu ji akpa nkata site na igwe onyonyo obi ụtọ nke ọha na eze MCL TV anyị ma ndị Igbo kpọrọ ya igwe onyonyo mị chị lị ọ bụ ụzọ dị otu a ka enyi ọma gị n'igwe onyonyo ụdụ agwụ ji na-anabata unu n'ememme anyị nke ụbọchị taa asịrị m unu asaala chi ụmụ Abịa ihe ọma mere onye rụtụkwa ibe ya aka hmm? eh, anyị na-ekwusị na ọkwụrụ mịara m mịara nwunye di m eh, Eke kere igwe na ụwa akpọbatala anyị n'izu ụka ọhụrụ ọ bụkwa obi ụtọ ka otu unu asaala chi ụmụ Abịa ji na-anabata unu na izu ụka nke a eh, ya dịrị onye ihu na onye azụ mma n'ihe ọbụla ka anyị na-eme dịka taa bụ kpọmkwem abalị iri na isii nke ọnwa asaa na bụrụkwa ahịa nkwọ ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ ama m na ị na-ejikere iji aga ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-aga ọrụ ọ bụrụ na ị na-aga ahịa n'ihi na ee ihe anyị rụtara taa ihe anyị zụtara taa ka anyị ga-eri echi ya bụrụ na gị afanye aka n'ụkwụ otu a echi agụụ ga-awa anyị anya aka aja aja ya butere ọnụ mmanụ mmanụ tinye onwe gị n'ọrụ ọ dị mma ụbọchị taa mekwara eme ana m arịọ ka ị sonyere m ka anyị tọọ ngwugwu mara kpọmkwem nkata ee anyị gaje ịkpa n'ụbọchị taa omenala unu asaala chi ịtọ ngwugwu njem echefula na ilulu igbo adịghị agbanwe agbanwe igbo sịrị na ọ bụrụ na a kwaa ikiri na ndị mmụọ egewe ntị nke a gosiri na ma mmụọ ma mmadụ amarala kpọmkwem ihe anyị na-ekwu n'ihi na ọ bụ okwu metụtara ala igbo ala naijiria n'ozuzu oke mmadụ n'ozuzu oke Hmm. Hmm. ntuliaka onye gọvanọ nke ekiti steeti Hmm, hmm, hmm. ntuliaka onye gọvanọ nke ekiti steeti amaara m na ọ bụkwaghị akụkọ ọhụụ na ntị anyị n'ihi na oge gara aga ka anyị kwupụtara maka ntuliaka nke onye ga-achị ma kwọọ ọkwọ ụgbọ steeti Ekiti n'ihe dịka afọ anọ eh, nke ga-adị n'ihu ma ọ bụrụ na aka na-achị ya ugbu a alọtuo bụ onye a maara dịka eh, Peter Ayodele Fayose ya bụrụ na ọ rịtuo a gara ntuliaka iji họpụta onye ga-anọkwa n'ụgbọ nọchie anya ya ha dịrị ụzọ iri mmadụ anọ ndị pụtara maka ya bụ ịdọ ọkwa nke onye gọvanọ na Ekiti steeti n'ime iri mmadụ anọ ahụ iri atọ na asatọ chiliri aka elu lọtụere mmadụ abụọ hmm. ị hụzie na ọ bụghị obere ihe n'ime mmadụ abụọ ndị a hapụrụ ya bụrụ onye bụ fọma minista maọbụ onye jibu ọrụ onye minista nke naijiria n'ọnọdụ mines and steel development dọkịta ayadope fayemi onye nke ji aha apc were dọọ ya bụ ọkwa onye ya na ya abụọ dọrọ ya bụ ihe bụ onye bụ onye osote achị nke nke Ekiti steeti ya bụ oso gọvanọ bụ onye a maara dịka prọfesọ Kolapo Kolapo Olu Olusola bụ onye ji aha PDP wee dọ ya bụ ọchịchị hmm. dịka anyị na-ekiri ihu abụọ a ha bara na ọgbọ mgba ha ụnyaahụ nwanne ụnyaahụ gbaa ya bụ mgba ka dike na dike kwere n'aka n'ikpeazụ anyị maara ihe okwe na-ekwu ọ dị mma n'ime ụlọ ebe a enwere m ndị mụ na ha abụọ ga-eji so wee kpaa nkata n'ebe a enwere m na nso nso m maazị Kenneth Azụikpe bụ otu n'ime ndị na-ebu agha ugwu ruru mmadụ ma bụrụkwa ezigbo onye ọrụ ubi a maara aha ya maazị ị saala chi maazị ndewo ọha na eze ndị abịa steeti ndị igbo ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ụnụ asaala chi ah, na nso nso ya bụ honorable amamba ah, ọ bụ onye enyemaka maọbụ ah, otu n'ime ndị ndụmọdụ nke gọvanọ abịa steeti honorable ị saala chi ndewo ndewo ọ dị mma ọ bụ otu a ka anyị ga-aha leba anya tinyere gị onwe gị onye nọ n'ụlọ na-ele anyị ya bụ were oche gị nọrọ nso na igwe onyonyo gị n'ihi na ị bụ akụkụ nke ememme a dịka ọ dị ụnyaahụ okwe gbara maka ọhaneze ndị ekiti steeti gara bịanye aka maka onye ga-edu steeti ahụ n'ime afọ anọ ọzọ Eh, ma ọ bụrụ na aka na-achị steeti ahụ bụ Peter Ayodele Fayose alọtuo dịka gọvanọ ha gara bịanye aka ha nke okwe ya pụtarala ugbu a eh, n'ọnọdụ a eh, ka m malite na nso nso m ndị Ekiti steeti gara bịanye aka ya kedu ihe i nwere ikwu banyere ntuli aka nke mere na Ekiti steeti na nwa nkeji abụọ ndewo maazị ndewo ihe ahụ yiri ntuli aka yikwara agha a gara aga ihe m ji sị na o yiri agha bụ na ọtụtụ ndị agha emechiri ụgbọelu agha obodo naijiria so na ndị ngara ntụliaka ahụ ndị agha mmiri ndị agha ụgbọelu ndị agha nke eh, ala efu ndị uwe ojii na-echefulala ndị uwe ojii ngara ịbịa aka n'ekiti steeti ndị puku iri atọ ndị SSS bụ ndị polisi nke na-enweghị yunifọm ndị civil defense ndị puku iri na abụọ 12,000 tinye ndị nke anyị na-amaghị ebe e si bịa n'Ekiti steeti ọ bụ agha a gara ịlụ alụ ụgbọelu nọ na-efegharị ama m na naijiria nwere ike ileba anya dọfụta ego ọha na eze iji mee unyo n'ụzọ dị otu a ụgbọelu nọdụ efegharị eyi ndị mmadụ egwu ndị amị nọ vuru armoured car bụ nke e ji aga agha e kwesịrị iji gaa agha na taraba na zamfara na sokoto na benue na plateau ebe a na-egbusi ndị mmadụ ejifu ya mee ihe ndị a ifi na mgbe anọdụ eme agha nke a dị ịlụ iji lụta izu iji zuta okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ekiti steeti anọkwadụ egbu ndị mmadụ na taraba steeti n'ụbọchị ahụ Em, gọọmenti anyị ndịla ndị ọrụ nchekwa obodo naijiria ka aga ụga weta oke erula ndị ekiti steeti nyefee onye na-abụ ndị Ekiti steeti chọrọ ọ dị m ka ọ bụ otu i ji wee chee ya mana ka m rịọ otu arịrịọ n'ihi na anyị nọ n'igwe anyị nọ n'etiti ọha na eze onye ukwu na onye nta aga m arịọ ka anyị jisie ike hazie mkpụrụ okwu anyị na um, otu anyị si eleba ihe ndị a anya ka mana anyị ga-anọ na ụkpụrụ eziokwu eziokwu ga-apụtarịrị ihe Honourable kedu ka i si hụta ya bụ ntuli aka ndewo enyi m nwoke ekiti steeti atụliela aka elu ịhọpụta onye ga-abụ onye gọvanọ afọ anọ na-abịa abịa akpọkwalanụ result result a kpọrọ amarakwala onye e nyere ya ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị naijiria agbanwebere hmm. otu ahụ a na-enye ya enye since site na 1999 ọkwa otu ọ ka nyere nyere ọchịchị ọghọbeghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihe m hụtara na ekiti steeti bụ ọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị pdp na ndị apc APC nọ na federal that is ọchịchị etiti PDP hmm. nọkwanụ na steeti bụ ebe ndị ọha na eze hmm. ndị etiti na Naịjirịa buru ọgụ a ma onye isi ala o ma osote ya o ma ndị niile o buru ọgụ niile a bịa na Ekiti steeti ịhụ na a napụtara Fayose ọkwa na ndị otu ya onye osote ya ọ chọrọ iti na anapụtara ha ọkwa achụpụkwanụ ndị PDP ha emeekwala ya ndị PDP ajụla ịnabata eh, ihe a kpọrọ bụ onye meriri na ndọrọ ndọrọ a ọ bụkwara eziokwu ndị ama ama na naijiria ekelekwala onye a kpọpụtara sị na ọ ya nwa meriri bụ Fayemi prezident Obasanjo ke chịrị oge gara aga ekeleela Fayemi onye bụkwa onye isi ndị sineti ekelekwala Fayemi ya bụ otu o si dị na naijiria onye ọbụla na-aga ịdọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-ejisi ike jikere ejikere nke ọma jiri ihe dum o nwere ike ime inweta ọchịchị ọ ya bụ ihe mere na Ekiti ọ dị mma dabere na nke anyị ọ pụrụ ịsị na Peter Ayodele Fayose adịghị na njikere dịka ekwukwara ndị na-ekelela a na-akọwa na ya bụ ntuliaka gara nke ọma eh, ndị bekee kpọrọ ya free and fair election a sị na ọ bụ ntuli aka eh, na-enweghị mkpọnye ụkwụ gara eh, ị hụrụ ya dịka ihe gara hụtara otu a maazị Kenneth dịka ihe gara nke ọma onye nga na igwere ha egwetara ihe ọ chọrọ igwe ọ ga na ebe ọ gara nke ọma ọ gara nke ọma ọ dị mma ọ gara nke ọma na mgbe ahụ gụta ị gara ịchọ ihe ị gara ịchọ isi what happened na Ekiti steeti ndị ngwa anyị sị na nwoke abadara mbụ na-aga enu ọkụlọnishi PDP even onye isi ma la PDP win election na Ekiti steeti mana o nwere ọ bụrụ na e bughị ụzọ kụtuo ndị na-enye enyeghachi mmadụ ihe iwu nkwuru n'obodo a mbụ ndị judishiarị eche m la a gara ileta ihe a mere n'Ekiti steeti ohi e zuru n'Ekiti steeti a gara ileta ya anya ọma ihe m ji na-ekwu ihe a wụ na anyị nwa na-aga tutu la anyị na-apụta n'ọha na-ekwu okwu ihe mme anyị na-aga voruo n'ala mee our own personal investigation mara ihe na-eme n'ihe a okwu ọbụla a na-apụlọ ndị ụka ya bụ ime nchọpụta nke onwe onye I- i- ime nchọpụta nke onwe onye e nwere ụzọ okwe ntuli aka abụọ nọ n'Ekiti steeti ugbu a mana ọ bụ ma a ga-ekwu ya ọ bụ mgbe a gara kọt ọ bụrụ la ndị PDP ndịrịla njikere ịga ịchọta ogbugbo nye ihe mela ụbọchị abụọ gara aga ha ga-enweta ya n'ihi na ihe mere Ekiti steeti wụ ihe anya na-ahụ nke a bụ ihe a na-eme ọ wụ ileshọn ntuli aka eh, ofu onye gọvanọ ndị ọrụ nchekwa ngara ya nkarịrị iri puku isii ka onye a gara a nwụrụ ndị pdp na-atụrụ anyị na sel as at bifo emechi ileshọn enwela ndị pdp karịa otu puku e tiela la ụlọ mkpọrọ ụlọ nga ọ bụghị otu a ji eme okwe ntuli aka ọchịchị n'ebe ndị wanyere ahụla okwe ntuli aka ọchịchị n'obodo ndị wanyere anụla even na afrịka ụmụ afrịka ụmụ afrịkan kọntrị obodo ndị ndị obere obere ndị gbara naijiria gburugburu ha na-emetụbeghị ụdị ohi ndị a adịghị abụ gọọmenti nsila ahụ bịara iweta mgbanwe ugbu a ka m na-ahụ na mgbanwe ha bịara iweta bụ igwe ịgbanwe ihe ọjọọ ịgbanwe nke ọma weta nke ọjọọ tinye onweghị otu ọbụla onweghị onye ndị tiri gị egosi na mmadụ bịara iweta ihe ọma n'obodo gị na-eme ka ihe ọjọọ ndị eto ụbọchị ụbọchị ọbụla m fụtara na ahụ ka ọjọọ ụbọchị ọdọ fụtara na ahụ ka ọjọọ ụbọchị ọdọ fụtara na ahụ ka ọjọọ karịa ibe ya so ihe ahụ emere na Ekiti steeti um, Fayose gbalịrị dịka nwoke ị ma la emechara kụọ ya hmm. gọvanọ ah, so emechara polisi akụọ ya ihe the sitting gọvanọ egwu m letara mgbe ejiri egbe daadị ya la olu so ihe anyị ndị eme bụ la anyị kwesịrị ịma bụ la ọkwa ọkụkọ hụrụ ga adịghị ya ọkwa ka ọkwa hụrụ ga adịghị ya ọkụkọ ya achị ọchị adịkwa agwala ha ya ya mgbere ofu so o nwere ike ndị nwere ike ibilivu na yes emela Ekiti steeti lọọ Fayose ka emere ọ bụghị Fayose ka emere ọ bụ ndị Naijiria ka emere ha bụ ozu ohi ezuru bikos ebe eji mefuo agbaghị ego ole polisi alawansi ya a steshọn alawansi ya amaghị m ego ole eji gba fuel na jet ndị akparanụ pilot mba nyarị ya ọ bụ ego mụ na gị abụọ ka emefu a sị na onye eh, ndụ nna ewu nne m mgbu onye ndị achị ọchịla ọma ụlọ m nne dị nla mmụọ mgbanye nna m gbugburu nwa gị chịa he he biko ọsọ ọbụ nwanne m ọbụ nwa nwaanyị m gbugburu nwa gị chịwa ọchị ọ nwa nna m larala mmụọ so ka anyị were that sense na amata la ọ bụ otu ihe a dị la anyị niile ọ dị mma eh, ka- ka anyị ka- n'ihi na e- e- a- agụsiala egosiala ka esiri nwee nchekwa ndị nchekwa na-akọwa na ọ bụrụ na a hazie ya dịka o kwesịrị o kwesịrị ịdị ọ gaghị adị ala na iri puku ise maọbụ iri puku isii na ọ bụ na oge a mana nke pụtara ihe bụ na e nwere iri puku atọ bụ ndị uwe ojii ka doro anya ndị ka ọzọ abịa so nwee Na- ka anyị lebakene anya ah, ụdị ndị agha maọbụ ụdị nchekwa ah, enwe ahụtara n'oge ahụ na- na otu ndị mmadụ siri pụta ozi ya bụ ụdị nchekwa ahụtara na otu ejiri hụta ndị mmadụ ka ha pụtara n'igwe kedu ka ọ bụ ezie na anyị anọghị mana anyị aleela ma ghọtakwa ka o si wee kwa ọnọrịbụ kedu ka i si hụta nchekwa dị ka o si wee dị n'ụbọchị ahụ na mpụta otu ndị mmadụ ji zaa oku ịpụta igosipụta ikikere ha site n'ịhọpụta onye ga-achị ha dịka ihe anyị hụtara na ihe anyị gụtara mere n'Ekiti steeti tupu eme ntuliaka na mgbe emechara ya anyị hụtara that ọ dị ka ndị nchekwa karịziri ndị bịara ịtụ vootu n'Ekiti steeti ya eme enwee mmụọ nke iyi egwu nke mere ọtụtụ ndị kwesịrị ịpụta tụọ vootu apụtaghị ị ma na ebe ọbụla enwe ndị agha ndị polisi ndị nchekwa dị iche iche ndị ọha na eze ọ na-ara ha ahụ ịpụta megharịa ahụ ụdị ọnọdụ a bịara metụtakwa ịtụli aka ọchịchị nke abalị ole na ole na Ekiti steeti O mere ọ bụrụ na mmadụ iri kwesịrị ịpụta tụlie aka elu o rukwaghị ọnụ ọgụgụ ahụ n'ihi gịnị ndị polis karịrị akarị ndị soja karịrị akarị ndị dss karịrị akarị civil defense karịrị akarị ya mee mgbe a bịaziri ịtụ election amakwaghị onye bụ onye so e nwere ihe iyi egwu ebe dum enwere ịtụ egwu enwere ụjọ na ekiti steeti ruo ole abalị ole na ole ebidoro ime election anyị nụ ghọtara ihe mere gọvanọ nke steeti ahụ n'onwe ya agbara tear gas merụọ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ ihe egwu dị iche iche kpaa aghara dị iche iche nke mere ọha na eze bịa nyowe ya enyo wee sị ihe a ọ bụkwa ịtụli aka ọchịchị ka ọ bụ agha ka a bịara ọtụtụ ndị apụtaghị ya tụọ vootu ụbọchị ahụ ọ dị mma ndewo Ah, dịka ah, anyị nọ na-akọwapụta otu a ka ọha na eze nọkwa eso anyị n'ihi na ihe anyị lere ka ha lekwara anyị ka nọ na mbido na ntuliaka n'ihi na anyị amabeghị ihe gaje ime n'afọ ole na ole na ọnwa ole na ole dị n'ihu mgbe naijiria n'ozuzu oke ga-agawa na ntuliaka anyị na-achọ ka isi anyị webata ya na taa gịnị bụ ihe nkụzi maọbụ ihe mmụta tupu anyị bata nke ahụ ka anyị nyekene akara ime nke ọma site na otu ndị nhazi nke ntuliaka INEC kedu ka anyị jiri hụta nhazi nke ndị INEC mbọ nke ndị INEC ịhụ na ntuliaka Ekiti steeti n'anya ya ka m malite n'aka maazị ihe mere n'ụlọ obodo naijiria ghọziela obodo inwe ike asị lekwa ihe na-aga ime na otu nkeji maọbụ nkeji abụọ nke na-abịa abịa ile anya na okwe ntuli aka emere na anambra n'oge gara aga ị ga-ehụ na enwefu tigbuo zọgbuo enwefu ee ibe iti ya ịnọ ndị nchekwa nkarịrị ọnụọgụgụ ndị na-atụ ọ, ọ, nt- na-eme ntuli aka ihe ahụ anyị hụtakwara na ntuli aka nke anambra awụ na em, na ndị pati apc shima shiri iri were ego na-enye ndị mmadụ la polling unit ebe ha na-atụ vootu mana agbalịrị ha n'ego niile ahụ ekere ha election ahụ gakwara n'anya ya nchekwa dị onwe onye akụgburu onwe onye polisi njidere onwe onye gburu ibe ọkwa ha walaghachi tinye ọgba aghara Em, na nke e mere ugbu a ihe ị gwara mmadụ mgbe igo mmadụ ọrụ ihe ị gwara ya na ọ ga-arụ bụ ihe ọ ga-arụ ọrụ ihe a gwara ndị INEC rụọ na Ekiti steeti bụ ihe ha rụrụ a gụrụ go and deliver ọ bụ language ọ bụ okwu la-eji ekwu la ntuli aka elu ọ bụ la-eji agwa mgbe ọbụla gọọmenti chọrọ ime itiye arụrụ aka la la ntuli aka elu asị go and deliver onye a dị deliver bụ ma ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ dị ndụ unu deliver ya ka ọ bịa chịwa ka ọhaneze ntawa ahụ ọ ga mmere la ekiti steeti ndị niile mbịaranụ hite la presiding officer bụ ndị federal gọọmenti recruit rutela returning officers rutela um, the collation centers everywhere ndị agụrụ nwe ọrụ sị wo gaanụ gaa ga make sure that la return apc nka na emere ejila ndị nchekwa iwu gaanụ ka a ga-ahụ nụ na adịghị onye ọdọ passịrị election a ife mgbe mechara ha niile lee ọnụọgụgụ ole aha katara n'ọbụ he pdp na apc nwere ndịiche na ha ọnụọgụgụ vootu ole atọ nke a bụghị anyị ga-ekwu ugbu a kama bụ ihe ndị la ndị pdp la ndị apc la court ịma ihe isi ese ajụjụ bụ la ịbịa la ekiti steeti ndị inec rụrụ ọrụ wo la ntụziaka gọọmenti nyere wo adị arụzuola wa ọrụ ọ gwụla ha na m ga-ese ebe a adụrụ edilo mbụ ga a ga-ahụ na apc adafụ ụdị ya anyị nwere ndị ntuli aka anyị nwere ndị army anyị nwere ndị air force anyị nwere ndị polisi anyị nwere civil defense anyị nwere ndị dss iji gwata unu na onweghị ihe fayose ga-eme polisi nke kọta ya ihe before emewe election ka anyị reduce-uo ya to nothing anyị mee kọshọn atịla ụwa niile ndị ekiti steeti hụrụla ike niile ọ dị kpala noise niile ọ dị make na anyị nwere ike na anyị ga-ekepụela ala kporuela ala eme ka ahụ ndị na-ekwetapụ abịa ekweta sị ee so e nwere ike ịkụtu gọvanọ n'ala a sitting gọvanọ nwere immunity ihe ahụ na election ahụ bidoro then duru a ibi gwere ego bịa na-enye ndị mmadụ bịa bịa tụọ vootu ọ gwadịsị gọọmenti ndị sị ndị ivu agha megide mpụ larụ a anyị nụrụ anyị ama ma ọ bụ la ezi anyị chọrọ ịhụ ọ dị jet a ndara na ondo steeti e tinye bullion van chụfụchaa ndị ọrụ eh, ndị rụrụ na airport plane ahụ ovula ngere ovula onye onye rụpụtara bullion van ahụ evu gawa from there bullion van ahụ e trace ya na ekiti steeti ego ndị a dị ikwu withdrawn from eh, bank la la abuja 2.7 billion naira ndị onye nwe ndị onye bugara na ondo steeti from ondo ahụmụta ahụ la la ekiti steeti ihe ndị abụọ ajụjụ o kwesịrị ịjụ ọ bụghị onye jụrụ na ya nwụọ mana onye kwukwara taa wa alụrụ ọgụ echi meta abịata ọ bụkwa ya ga-anwụ ọ ga-aga na ọrịlasị ya ọ ga-ekwela ndị john pepper clark sị na the casualties are not only those who are dead ya sị na they are well out of it igbo ndị ọma ya bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị malitere ikiri onyonyo a anyị na-echetara gị na ọ ka bụ na asalachi ụmụabịa ka esere n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọha na eze aha m ka bụ enyi ọma gị n'igwe onyonyo udu agwu ọ bụ m na-akwọ isi ụgbọ nke ememe nke ụbọchị taa nke na-eleba anya na ntuliaka onye isi gọ- eh, ntuliaka onye gọvanọ dịka emere na steeti ekiti nwanne ụnyaahụ nke a na-okwe mkpọ- okwe na-agba akwala eh, ka ọ dị nọrọ ebe nọ

igbo ndị ọma ndị m ji eme ọnụ ana m ekele ụnụ n'ihi na ekwenyesiri m ike na ụnụ ka nọ na igwe onyonyo ụnụ niile igwe onyonyo ụnụ chebiri nlọghachite anyị n'ezi asụsụ anyị mere otu a ka anyị nwee ike jere ụnụ ozi n'ụzọ kachasị mma anyị alọghachikwala mana ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị malitere ugbu a ka ị tiri igwe onyonyo gị ana m echetara gị na ọ ka bụ na salachi ụmụabịa taa bụ ahịa nkwọ ma bụrụkwa kpọmkwem abalị iri na isii nke ọnwa asaa anyị na-eleba anya maka ntuliaka onye gọvanọ nke Ekiti dịka emere ya nwanne ụnyaahụ ọ ka bụ mụ na maazị Kenneth Azuikpe na Honorable Amamba na-eleba anya na isiokwu a ka gị onwe gị bụkwa otu n'ime iji gosi na ịbụ otu n'ime ndị a lee anya n'ihu igwe onyonyo gị ga-enwe akara ekwentị nke ị ga-ahụta n'ihu igwe onyonyo gị ugbu a akara ekwentị ahụ bụ ebe anyị chọrọ ka ị site na ya wee tinye ọnụ na em- eh, n'emume a gwa anyị ka ị siri hụta okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị a dịka eh, ọ dịra na ekiti gwakwa anyị ka iji wee nabata ihe okwe ya eh, mpụtara ya na dịka emechara eh, ntuli aka a, gwa anyị ebe ị hụtara iri mpe ya gwakwa anyị ihe anyị pụrụ ime maka ọdịnihu n'ihi na nke a ka bụ mmalite anyị nwere ọnwa ole na ole ugbu a ozuzu naijiria ga-agawakwa inye ịbịanye aka ịhọpụta ndị ga-achị n'ogo dịgasị iche iche gwa anyị ihe anyị ga-eme ka ebe eriri mpe a ka e wee nwee ike hazie ya ma nyekwa ọhaneze naijiria ndụmọdụ ọ dị akara ekwentị ga-apụta n'ihu igwe onyonyo gị were akara ekwentị ahụ n'oge na-agaghị adị anya ugbu a ma ka m nye ndụmọdụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị gị anụ hello ihe ọ na-egosipụta bụ na anabatala ọkpụkpọ gị gịnị ọzọ ka ị ga-eme si n'ebe ahụ pụọ ma ọ bụ gbadacha ụda igwe onyonyo gị kpamkpam ka ọ bụrụ naanị n'ekwentị ka anyị ga-esi were kwuo ọzọ gbalịsie ike n'ihi na ịbụ nwa afọ igbo hmm, ka ị were asụsụ igbo were jụọ ajụjụ kwee ekele kwee ekele n'asụsụ ala gị ọ dịghị ihe o mere hmm, ebe ọ bụ naanị na ọ bụ n'asụsụ igbo anyị ga-anabata ya nke ọma ee nke anyị ga-anaghị anabata bụ nke eji eji asụsụ bekee asụrụ anyị igbo anyị agaghị anabata ya n'ihi na igbo bụ igbo igbo zuru oke ọ dị mma ee o nwelarị onye nọ n'ụzọ m ka anyị gbaa aka ahịa ndewo ịsaala chi ya ịsaala ee ndewo ya dịrị gị na mma ndewo gwata anyị aha gị na ebe isi na-akpọ anyị

ọ dịghị mma ka osisi ghara ọnụ ile anya sitekwarị na mgbe a na-achọ ịhazi ntuli aka nke iji gbapụta ndị apc ọbụladị tupu enyiwala ụdị ahaziwa apc dịka otu na mmadụ dịka fayose adịla mbụ na-agbajasị onye bụ onye isi ala ugbu a na-agba ya nke n'ụkwụ na-ebu ihe niile na onwebeghị ihe n'onwebeghị ndị gosi na otu agha dị

o kwesịrị ka mgbe a na-aga ụdị nhazi ị jikere ejikere n'ihi na onye a adị ọ dị- ọ jikere ịmanye mmadụ aka na ọsị ngwa ihe na ndị ndị ndị na-ahazi ee, nchekwa ndị na- na-arụ ọrụ nchekwa mere na ụbọchị tupu arụ emegharị ya bụ ntuli aka emecha o merụọ ya ahụ o bupụtara onwe ya n'ụzọ dị dị ka ọ ga-alụ ọlụ ọgụ onwe ya buso mmadụ agha

mana ihe anyị na-akọwa mgbe Fayose meriri mgbe Fayemi meriri Fayose ka Fayose pụọ mgbe ọ chịrị nke mbụ pụọ na 2010 e nwere igbu mmadụ otu aghara na Ekiti steeti mgbe Fayose e meriri ya e nwere igbu mmadụ merụsịa mebisie ihe mgbe Fa- mgbe Fayemi na-apụ nyefee gba Fayose Fayemi agbalịghị akwụkwọ ọbụla o were na ya aka nyefee ya ọchịchị na pụara onwe ya nke a Fayose na na-achị ugbu a Fayemi ga-alaghachitakwa ugbu a mgbe ọ na-alọghachi ugbu a ọ dịla mbụ dị njikere na ya agaghị ekwe ka Fayemi baghachikwa ya bụ na ọ dị nne ibido ndị nche ndị nche ka ha nọrọ mụrụ anya ọ bụrụ na o nwere ihe dapụtara nụ ọ bụ onye si mgbe merụọ ya ahụ ka a ga-eme onye edozi onwe ya ka ọ ma nwe onye ha bụ ka a na-egbu onwe onye sị na ha ma ma ma ma birigidi ya bụ na ndị nche gara ebe ahụ rụrụ ọrụ a sị ha rụrụ e kwesịkwara ịnọ ya n'ihi na onye ahụ bụ osisi na-akpọ ọnụ ọ gaghị adị mma ka o merụọ mmadụ ahụ otu ọ bụla n'otu na-adị anyị ekwesịghị inwe oke mgbagwoju anya ọ bụrụ na e mechara ihe a ha aga ebe ahụ emerụsịa ndị mmadụ ahụ unu chetara ihe a na-akpọ ihe Omoboriowo ọ bụkwa Ekiti steeti Omoboriowo Ondo steeti na mgbe nkịta nke ọsọrọ Ekiti steeti e gbuchara ndị mmadụ merụsịa ndị mmadụ ahụ

nwere nsaghachi n'ihe ụkọchukwu Ụbanị kwuru ee Ekiti steeti Na- nwee ndidi nwee ndidi ka anyị lee ma ị ga-ekwukọta n'ime mmadụ abụọ a ị saghachi ya ee ndewo biko gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị Eberechi ụmụagwa Ah, ya dịrị gị na mma ndewo gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị aha m bụ Denna esi m na esi na-akpọ n'Aba ọ dị mma gaa n'ihu

Ajọjọrọ egwu ndị amị na-ebi ihe ya ụjọ akụnyeghị agba ezi aka nke ahụ ọ bụkwa mpụ iri ndị niile gara ịchụ ụzọ wee oji otu ụjọ were ụgbọ elu na-achụgharị na-eme ụgharị nke ahụ ọ bụghị mpụ ihe bụ onye isi ala anyị a gara imebi mebisiri ya obodo

e nwee udo a ga-enwe ọganiru hmm. tigbuo zọgbuo a ga-etiri anyị aka n'ụzọ ọbụla hmm. ihe anyị hụtara n'Ekiti steeti izu ole na ole gara aga ọ bụghị oge a i lee akụkọ ma ọ bụ histri Ekiti steeti sitere mgbe alụbeghị agha Ado Ekiti na-abụ nnọọ isi mmalite ọgbaghara ma a gawa ime elekshọn ọ wụrụ ị gaa back to history ị ga-amakwa na ọ the same Ado Ekiti ka e bidoro ihe a na-akpọ Wild Wild West nke dunyere anyị ịbanye military takeover in 1966 dịka ndị nchekwa na-agbalị ime ka udo dị ọ dịkwa mkpa ka ha bụrụ ndị nọ n'etiti ha abụghị ha nọnyere ndị nọnyere ndị hmm. ma a na-ahazi ya n'ihi na ịkwafu ọbara adịla ukwuu n'ala Naịjirịa halo ị saala chi ị saala chi ndewo biko gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị

ndewo maazị m chọrọ itinye ọnụ mbụ na okwu onye ụkọchukwu fada nwa mmadụ o nwere ka ị nwere iti na akọrịa ka ugbu a

ihe anyị nọ ọchịchị onye kwuru uche ya ka prezident na-agwa ihe anyị ga na-eme because ihe mere n'Ekiti steeti o dere na anyị na ha tụrụ atụ awụ ha tọrọ aha m ịgwa nke aha m Nnamdị Kalụ onye na-awa Naijiria isi so otu na-agwa ụlọ ndị mmiri otu ụlọ nọ nọ na televishọn ma redio ma televishọn

kọwa oke mmadụ ya si ala ya gbafu m ya okwu ọ bụghị taa ahụ eh, ị mara ihe ahụ ị chọrọ na ị ga-ekwuo ya kpam n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụzọ chọkwara ka ha kwuo nke ha Eh, ị bịa dọtịa ya aka na-agba otu okwu gburugburu ọ dịghị uru ọ bara ọ dị ihe i nwere ikwu Em, mgbe m chọrọ ikwu ebe ahụ ihe okwu ime okwu ndị fada nwa ha na-ekwuru mbụ na em, gọọmenti ọbụla fụtara la enwe onye na-arụ ya aka n'ihu gọọmenti a nwụrụ anwụ Ọ bụ otu ọ dị. o nwere mgbe fada um, bishọp V.V. Ezeonyia dị la ndụ abụ m- abụ m onye katọlik but mụ na ya dịla mma too much um, o nwere otu fada um, ọ bụ lọya ọ nọbu la dị Isiala Ngwa ọ gbaala V.V. Ezeonyia la the catholic diocese of aba akwụkwọ la court Reverend Fada Nwoke ọ fụtafụ la fada mara akwụkwọ abụkwa nwa Chineke adụghị ọ dị ịchọ ọ bụ la a radical fada ka anyị were ụdị okwu bekee a qualify ya ọ fụtafụ la abụ nwa Chineke ọ fụtafụ la fada bishọp ọ gbaala akwụkwọ abụ nwa Chineke ọ dịsị ha ọ dị ịchọ ọ bụ ihe anyị nọ la ọchịchị onye kwuru uche ya otu a Trump gara eh, United Kingdom n'ụbọchị ndị gara aga a na-eme njem iwe abịala abịala ya chọọ ka ị bịa emechara somebody arụgo ihe ọ rụ tụkwasị n'elu zinc ebe ọ nọ mgbọ akwụkwọ ọ chọrọ iji sị anyị anya achọghị ya ebe a ọ fụtafụ la ndị na-eme ya abụkwa ụmụ chineke abụkwa wee ezi ụmụ amaala ewu onye ọbụla nwere ehm, eh, oke lụọ ọrụ isi ha gọọmenti dị ime achọghị m ya otu a m nọ gọọmenti buhari ah, biko gbatu ụda ya gbatu ụda ya hello gbatu ụda ya gbatu ụda ya gbatu ụda igwe onyonyo ndewo ya dịrị gị na mma gwatụ anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị aha m bụ maazị emmanuel

nke e mee ntuli aka ọchịchị a onye isi ala na-achị obodo anyị a ọ bụrụ na onye rọba ya na gọvanọ nke Ekiti steeti nke na-achị Ekiti steeti o kwesịrị izi ihe e ji ama ezigbo onye isi onye na-achị achị ọ bụ nnomi ka e kwesịrị ịna-eṅomi ha nnomi ihe ọma ihe e kwesịrị ime ya okwu nwete ọ bụrụ na e nwere ihe na-eko achịcha nke na onye na-achị Ekiti steeti ihe e kwesịrị ịgba mbọ ya ozi ji ekwedata na e nweziri ihe a na-eko achịcha ọ bụghị mmadụ na-akpa agwa ọjọọ a gwa ya na ọ na-akpa agwa ọjọọ onye ahụ kwuru na ị na-akpa agwa ọjọọ abụrụ ihe onye iro nyere ndị agha e bugara na Ekiti steeti Dịka na ọ wụ ndị ga-aga ihe iji ledo anya ka e mee nkwado ọchịchị a anyị ahụtụbeghị ụdị ya na mbụ nke mbụ bụ na e zigara ndị a na-eburu ụzọ gaga kụọ merụsịa ndị nke ha na ha na-aga ebe ịma aka ntuli aka buru ụzọ merụsịa ha ọ gbaa ha tear gas tinye ha ụjọ niile ka ha wee nwee ike hapụ ịpụta bịa bịa mee ntuli aka Ụdịrị ihe a adịghị mma. Unu onwe unu ndị na-agbalị ike iwepụta n'ozi ihe otu a ka ụmụ amaala Naijiria na-etinye ọnụ na ya. Ana m ekele unu siri ike kama ndụmọdụ m chọrọ inye wụ na a gba nkịtị ihe a mere na Ekiti steeti ga-emekwa na steeti ndị ọzọ dị iche iche na Naijiria. Biko, onye ezi enyemaka unu nwere ike inye ka a kwụsị ihe dị otu a ugbu a. ndewo ndewo ọnọrịbụ o nwe ihe i nwere ikwu na ya ọ nwebụrụ okwu m kwụọlala ọnụ tupu onye akpọ akpọ ka m jos pụtapịa n'otu nkeji biko nwee ndidi n'ihi na ọ na-eme m ka anyị gazi iji ekwentị oku ndewo ya dịrị gị na mma ewo ndewo gwata anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị

iji ịnụ rụchitụ aka na metụ ya nwa ee, na ụfọdụ ihe na mmadụ na-akatọ mmadụ afụtafuru onye a mgbe onye agwa ọjọọ enwere m ikike n'okpuru iwu iwu nke naijiria ịsị na ihe prezidenti na-eme adịghị mma enwere m ikike ịsị na ihe gọvanọ abia steeti na-eme adịghị mma ọ gaghị efụta gọvanọ sị a sị m apụta m temgbuo ya sịkwara ka e gbuo m egbuolu m e gbuo m taa ọ bụrụ mgbe gbara m ịgbara m ụgbọ ma afọ ole na ụzọ bụta ọ gaghị ehi onye nwere ewu ọ bụ e nwere egwu ebe ahụ ọ dị mma ọnọrịbụ tupu ka anyị bịa onye n'ọrụ zaa nwee ndụ Ah, ndewo ị saala chi Ah, ya dịrị gị na mma dede gwata anyị aha gị na ebe i si na-akpọ anyị dekwara gị onwe gị Bible sị anyị zụta eziokwu

therefore ọnụ ga-echebiri anyị echi ọnọrịbụ gịnị ka i nwere ikwu n'ọnọdụ nsaghachi mgbe ọbụla e ji ndị amị na ndị polisi bụ ime elekshọn ọ gaghị ga nke ọma 2019 erula nso ihe mere na ekiti steeti anyị kwesịrị ịmụta ihe dị na abịa steeti ihe m na-agwa ọha na eze bụ onye ọbụla gaa gbata pv kaadị ya ị gbata pv kaadị ọ ga-enye gị ikike ma amị ọ dị milion ma ọ dị 1000 ma ọ dị gịnị i lee anya na gọvanọ dịka gọvanọ nọ ugbu a na-eme nke ọma ị ga-apụta tụọrọ ya gị nọdụ ebe ahụ protect ya your vote okezie ikpeazụ anyị ahụtala mbọ ọ na-agba n'aba abịa steeti ọ naghị emezi emezi ọ dịkwanụ mgbe ọ ga-abịa tụọ prezidenti nnemri ọ na-arụ ọrụ ya wụ ihe anyị kwedunye ya ọ na-arụ ya na-arụsi ya ike onye ọbụla jide kpara pv kaadị ya aka ehi elekshọn ka ị ga-atụgharị ya ya alaghachikwa na-arụkwa ọrụ ọma ọ na-arụ ọ ihe m na-agwa ọha na eze Ọ dị mma. ọ bụghị tigbuo zọgbuo ọ bụghị ọgụ ka anyị bịara ọ ka e mee ka ala dị mma ka obodo anyị dị mma e mee ya otu a ọ ga-adịrị ọha na eze mma ọ dị mma ọ dị mma anyị ka nwere ọtụtụ ihe anyị kwesịrị ileba anya eh, ya bụ ede anaghị eghe n'otu nta mmiri eh, egburu taa rie taa o ji eme afọ otu abụ ya mere ka anyị sụọ isi anyị na-alọghachita na isiokwu a taa ka ọha anyị ma ndị na-akpọ anyị n'ekwentị ekwentị ezubeghị ike ha na-achọ ka anyị tite ọnụ ha ma chọrọ ka ha kwuru na-aga ha dị mma maazị Kenneth Azikpe kelee ọha na eze n'ihi na oge abụghị nwanne anyị ọha na eze onye nkwela ka mmadụ gị ihe ụlọ ọjọọ oke ọkpa sị la vileji ole chụ nwaanyị ndị ala ọdụla ọ bụ m ike ọsọ dịkwaghị um, 2019 dị around the corner Ah, onye ọbụla agbafula naijiria bụ naijiria anyị niile onye ntị ile ya ọkụ agbanyela abụla ọkụ nga ire ụgwọ anyị ndị adị obodo ọzọ anyị nwere anyị gbachila abụla na obodo naijiria Ndalụ. onye ọbụla nwee ndidi ọ ga-adịcha mma chenji na anyị ga-egwefe ya chenji ka ọ bụrụ chenji anyị chọrọ Honourable Ama kelee ọha na eze Ee, ndị Igbo sịrị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri anya ara afọ ga-adị na njikere na-eche nche mgbe niile onye ọbụla jikere na 2019 a ga-enwe mgbanwe pụrụ iche mgbanwe ga-adị mma maka ọha na eze ị gaghị emekwanụ ya ma ọ bụrụ na ị gaghị gbata akwụkwọ vootu gị bụ PVC gaa gbara ya ugbu a aga ha emechi ya ọnwa ọzọ ọ dị ka 17 ọnwa ọzọ gaa ugbu ugbu a gaa ebe a na lokal gọọmenti gị gaa gbara pvc gị ka o mee ka chenji a mgbanwe anyị na-achọ ka ọ dịrị anyị ire ndewo ndewo ọha na eze pvc a na-ekwu okwu ya bụ akwụkwọ ikikere nke na-adịgide nke e ji atụ eh, enye nke nye gị ikikere ime ntuli aka Eh, echi ka bụ n'ụbọchị n'ihi na isiokwu anyị bụ okwu a ka kpụ n'ọnụ anyị maara ebe anyị kwụsịrị anyị ga-alọghachitakwa ịmalite n'ebe ahụ gaa n'ihu n'aha ndị niile ndị na-ahazi ndị nyere ntụziaka ịhụ na ememe a gara nke ọma na mgbazi eh, ndị nchịkọta anyị ọ ka bụ m enyi ọma gị n'igwe onyonyo ịkpọ ala m nwa nke mmadụ ụwa ga-adara anyị na mma abụ m ụdụ agwụ ndewonụ